Greetings guys, asọ m nke onye chiri na zere. Today I want to talk about sex and STD. Ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ata afụ n'ụbọchị taa bụ ihe ha ha nwetara na mmekọ nwoke na nwaanyị bụ nke jidere ndụ ha gbaa ya iberibe achọrọ m ọ bụrụ na ị bụ nwoke bụrụ nwaanyị ga-awụ mgbe ọbụla ị na-enwe mmasị ka ị je chọọ nwaanyị ị ga-eri na ka ị chọọ nwoke ga-alị gị enu achọrọ m ka ị ma na ihe ahụ na ọ gbarọ aka na ụfọdụ all these big men some bụ ndị gwọrọ ọgwụ bụ gay mana ha amarọ otu ha ga-esi wee je dina nwoke maka ihe maka na ha ma na nwoke ahụ agaghị ekwe wee jezie na nwaanyị je project that their devil energy ọ bụrụ na nwoke ọbụla nwaanyị ahụ dinara enu ife ọma si na nwoke ahụ na-abịarụ the man the person ndị a bụ gay gay ihe ha ji wee bụrụ gay ndị otu nwanne m nwoke my uncle Uchenna Eze Nwokoro ihe ha ji wee bụ gay abụrọ ihe ọzọ na ọ maka ị na-enweta ife ọma ihe abụrọ nke ha nya ka ha bịa ejizie ndị mmadụ a na-agba ndị mmadụ iberibe for their own selfish gain ọ bụrụ na ị bụ nwoke ga-abụ mgbe ọbụla nwaanyị ọbụla ị fụrụ ọ gụọ ha agụụ ka ị magoro enu achọrọ m ka ife aka na-abụ n'anya ka ị ma na ọ ife ị nwere bụ ihe na-efunu and nwaanyị ọbụla ị na-arị enu uche gị adị ya maka na ndị a niile ị fụrụ ị chee na mmadụ even na nke nwaanyị alịrị enu amalọ enwere ike ịkpụta nwaanyị nye 50,000 enyezi ya 50,000 ife a ga-ewuruzi n'ebe ọ nọ ọ bụrụ ebe 50 million ọ na-akpagharị ị chee na ọ mmadụ na-aga ụfọdụ n'ime ndị a bụ std nke ezigbo afa ya bụ devil disease ada agwọ ya agwọ ihe a bụ ihe na-abịa ọ bụrụ na ọ baa ụfọdụ ọ dị n'alụ amarọ na ọ dị ha n'alụ o jide ndụ gị ọ ghasaa o mee ife ọma niile ife ọma na-abịa n'ụzọ gị maka devil disease that std na-aghasa ife ọma mmadụ ife ọma niile na-abịa n'ụzọ mmadụ ọ ife ndị ajọ mmadụ na-eji ajọ nwaanyị ndị gbagotewo na age ma some ndị young na-eji abịa eme project n'ebe nwoke nọ ị na-akpata ego ego ga na-ana n'ịrị nwaanyị elu ị na-arị nwaanyị elu ya ama na ife ị nwere ka a na-anarụ gị achọrọ m ka ị mara na mmekọ nwoke na nwaanyị bụ easiest way esi aba na ndụ mmadụ esi agbari mmadụ gbaa mmadụ ibiribi ife m na-agwa unu ife m ma anya ya maka na ọla mmụọ niile nsọ emego m ghọtara ihe ndị a niile o nweghị ụdị nwaanyị mụ na ya emekọbeghị ihe mana abịa ha ncha niile ana m eri ife ọ mee m ọ dị ka m na-eri ife n'ime ha ịghọtago ọ bụrụ na ị bụ nwoke bụrụ nwaanyị na-abụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị fie aka naabọ n'anya jee chọọ ihe na-eme because ihe anyị fụrụ agbarọ aka ụmụ nwaanyị na-akpagharị ụbọchị taa ma ndị ga-abụ apụta sị gị bịa ka anyị nwee mmekọ ma ọ na-achọ ka anyị nwee mmekọ ọ needirọ ego gị nwanne m ife ọ need n'ebe ị nọ bụ ife ị ya-eji wee bara onwe gị uru ị bịa ewere ife ị ya-eji bara onwe gị uru nye mmadụ in 5 seconds or in 5 minutes ndụ gị abụrụzia future gị abụrụzie empty onye ọzọ a na-eri ife chi gị wepụtara n'ụwa because ị chọrọ ịma ife ị chọrọ ịjụ onwe gị ajụjụ ewere Jesus a na-aconfuse unu agba unu ibiribi ị sị na ị na-eje ụka achọrọ na ụka ahụ achọrọ m ka unu ma na ụka ahụ unu na-eje mere unu unu ada aghọtazi onwe unu ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-afụ mostly ma ndị ụmụ nwaanyị na-afụ asị gị na ha na ha na-achọ ụmụ nwoke asị gị na na na age is just a number ị mara na ife nwoke ahụ nwere ka ọ na-achọ ụfọdụ aje gwọcha nke ha bụ ndị bụ ekwensu ka ha bụ na-akpagharị demons a na-achọ onye a ga-anara ife ha abịa ọkachasị ndị a nọ outside ebe ị na-ata ahụfụ achọrọ m ka ị mara taa na 50% ndị nọ outside bụ ndị ụmụ nwaanyị nago n'iyi abịa ị na-arị nwaanyị elu ụfọdụ abịa a na-enye gị a na-enye gị ikpu free ị na-ala mgbe ị lajuru ife gị niile onwezi ife ọma na-abịarụ gị ị gara ama ego na-abịa gị ga-ama ka i si wee rie ị ga-ama ka ego si wee fu ụfọdụ n'ime ha bụ ọya taa nke mụnwa ma ndị nke m bịakwutere ka m bịa nyere aka ụmụ nwaanyị a bịa chọpụta na m ga-anapụ ha ọnụ n'ara wee jezie je teamuzie up mezie ndị a adụ against me fa ncha niile ụfọdụ n'ime ha na many of them bụ STD ọya mmụọ ahụ adị agwụ agwụ na-etisasị ife ọma na-abịarụ mmadụ fa bịazịa tụ mmiri gbawazịa mụ mgba m rapụnụ ha na maka a sị onye zobe ọya ọya ezobe ya mgbe ị fụrụ ife ezigbo ife ị ghara ịgba mbọ because onye ọbụla ajọ mmụọ ji ọ gịnwa ga-eji aka gị nyere onwe gị aka maka a sị na onye chi na-azọ na-azọ onwe ya mostly ndị agha abasị ya na na eji chọsịrị nọmba ọ bịa o duru gị ị na-arị ya enu ife niile ị nwere a na-abịara ya ndị mmadụ agaghị ama for the moment mgbe o ruru ihe dịka 5 years to 10 years mgbe ahụ o richaa gị ihe niile ọ chọrọ iri n'ebe ị nọ nwezi ife ị bụ bụzi okpokoro ihe na onwezi ihe dụ gị n'ime ọ tụpụzịa gị achọzi ofu akụkọ tinye unu agbasaa ọ chọwakwa onye ọzọ maka na ọ rachachawo mmanụ rachacha mmanụ niile dụ gị n'arụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ga-abụ mgbe ọbụla nwaanyị a na-adọ gị aka ka unu nwee mmekọ jụọ onwe gị ajụjụ ọ mmekọ ahụ na-emekọ ga-eme gị bụrụ mmadụ ọ bụrụ na ị bụ onye ga-abụ mgbe ọbụla ị na-achọ mmekọ nwoke a na-agụ gị mmekọ nwaanyị a na-agụ gị ma na ọ gbara aka na o nwere ihe projekti n'ime gị na-asasịrị gị ife ọma na-abịara gị ụfọdụ bụrụ ndị bụ ọbụna ha na-enwe mmekọ ife ọma na-abịarụ ha mana ndị ahụ bịa a na-ejide ndị ọzọ aconfuse ha e mee ga-asị gị na o nwere ife ha bụ achọrọ m ka ị mara na taa na mmekọ nwoke na nwaanyị ka bụ easiest way ọ sị na bụ na ikpe bụ dike na ọ bụ easiest way anyị ji wee napụ gị ife niile ị nwere ọ bụrụ na ị nwere ụdị ike ọ bụrụ na ị nwere ụdị onyinye bụ ndị ga-abụ ha nwecha mmekọ na o nwere ike wee crash ya ihe dị mma bịa n'akụkụ ha ọ bụrụ na ị nwere onyinye ahụ ife niile ị nwere a ga-anarụ gị ya maka nje ọ bụrụ na i nyocha onwe gị taa ọ bụrụ na ị bụ onye ga-abụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị mgbe ọbụla ị na-achọ nwaanyị ị ga-edina mgbe ọbụla ị na-achọ nwoke ị na-edina achọrọ m ka ị mara na ọ gbara aka ofu nwaanyị nwere ike ịbịa dina gị gbanye gị dirty n'ime i dina ya ihe aba gị ime ihe dị n'azụ ya ọzọ mana nwaanyị ọbụla i dina ife ọma ga na-abịarụ onye ahụ otu a ka ọ dị n'ebe ụmụ nwoke nọ ụmụ nwoke ya ejichọ nwaanyị ha ga-edina ha dinasịa ya nwoke ọbụla ha na-edina ife niile na-abịarụ nwoke a na-abịa ife ọma niile nwoke ahụ nwere a na-abịarụ nke nwoke ahụ nke nwaanyị ahụ bụ onye a ji wee kpọrọ ngwa ọrụ o nwezi ife dụ onye ahụ n'ime ị ya-afụ nwoke ọ na-arụrụ nwaanyị ụnọ gọọ nwaanyị ụnọ 10 billions na-eme nwaanyị ife ego nwaanyị apụzia n'ezi ọ na-ararị dị na-achụ ndị onye ọbụla ọ fụrụ amago ya enu ị mara na ihe ahụ bụ ihe a na-egoro ya ife na ihe ọma niile ahụ na-abịa na onye ahụ na-egoro ife a na-espend ego niile a na ọ na-enweta ego a times million times jụọ onwe gị ajụjụ ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-abụ mgbe ọbụla mmekọ na-agụ gị mmekọ nwoke na nwaanyị na-agụ gị ma na ọ gbarọ aka o nwere ọtụtụ ndị ọyị mụ na n'ụbọchị taa m chọrọ inyere aka ndị nke nọ ndị nke na nwaanyị jidere nọdụ ha na n'enu kpuchie ha anya ada afụ nke bụ eziokwu ha na-enweta ego ego niile a na-ana n'iyi mana ha na-eme na ha na-enweta ego mana a ga-eji ego a mefụta ezigbo ihe ife ọma niile ha nwere a na-abịarụ nke nwaanyị nke nwaanyị na-eme na a fụrụ ya n'anya i che na ndị ọcha ị na-afụ ga-abapụta be na be anyị anụrụ a sị gị na onye a na-anụkwa agadi nwaanyị ọgbọ mum ya ị ma na agadi nwaanyị ahụ ị ma na onye ahụ ọ bịa nụrụ bụ bụ nwa ọ mụrụ- nwa nwa ọ mụrụ amụ ị ma na ọ ife onye ahụ nwere ka ọ na- ọ na-achọ ịnara ya o nwere ike for that- for that moment unu agaghị aghọta mana after ten- after five to ten years before mara ya na ese adị na nke ahụ nwụrụ anwụ achọrọ m ka ị ma na ụfọdụ ndị be anyị na-abata na Nigeria na-abata na anwụnụ asị na onye anakọtakwa anwụ asị na village people gburu ọ bụrọ village ụfọdụ abụrọ village people ụfọdụ bụ ndị ọcha ya na ha mekọrọ ihe bụ ihe because onye ọbụla na-amago gị enu ị na-arị enu ọ bụrụ na ọ chọrọ ijide ndụ ka ọ ga-ejide and ndị ọ ka n'isi bụ ụmụ nwaanyị ọ dụ ready igbu gị at any time o nwere ike ọ bụrụ na ị naba ya o nwe business unu ji o nwere business unu ji ego batara ị na-eche na ego a na ego a ya bata na ị naba ya ọ bụ o gbuo gị o nwere ike ọ gbawere ya accident nwụọ ma ọ chọọ ofu ihe mee a sị na ndị be unu gburu gị ụfọdụ bụ ndị be unu na-egbukwa achọrọ m ka unu mara na na ndị ọcha ị na-afụ mostly Asia mostly Asia people ndị chi ha ndị a na-agwọ ọgwụ dị egwu ndị chọọchị ị na-afụ na-agwọ ọgwụ dị egwu ndị be anyị ndị be anyị na-aka na ụmụ amụ ife ọrụ niile emefi aka na-aba n'anya ndị ọyị m ha niile ahụ ụfọdụ n'ime ha ka nkụ nọ eshia uti ụfọdụ n'ime ha nọ babụ ọya std mana ha amalọ and ama m fa ncha niile mana abịakọta ọnụ ha ncha niile against me mụ agbakwa na ha nkịtị ha bụrụ ihe ha bụ maka na ha firi na onye ha na onye na-akpọ ha i love you i love you na-emere ihe niile ụfọdụ ndị ndị ndị eji eji ọkụkọ ha gburu their period blood wee na-esiri nri nke eji wee sikwuru m mana ha mara na mụwa bụ mmụọ na ada agwọrụ mmụọ ọgwụ na ife ọbụna i mere ka m na-esi eme ndị mmadụ m bịa ọ bụghị otu a sị na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu na mgbe ndụ na-atọ mmadụ ụtọ ka ka a na-egbu ndị a ga-agba je gwọta ọgwụ i je gwọzi ọgwụ ego mgbe ahụ ndụ ahụ atọwazi ụtọ mgbe ahụ ego a ga-abịazi ọnwụ abịa ọ ife m na-eme ndị onye ọbụla feel na ọ dụ sharp na ọ dụ smart m gba gị nkịtị i nwere ike ịbịa tere eserese n'ọkụ mmanụ anwụ ịbịazịa ka ibe nwere ọrọra m gba gị nkịtị na-ele gị mgbe m fụzi na ndụ atọ gị ụtọ akrashia ndụ pieces ife m na-eme ndị ha ncha niile ma onwe ha ụfọdụ ụfọdụ chere ma ama ha mana ha ama m fa ncha niile ụfọdụ feel na m amarọ ha na-etinyecha m anyị na-ese di m ọ m meme gị ife m na-eme mmadụ ife forever ụwa tụ ụwa onye ahụ ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-awụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị mmekọ nwaanyị a na-agụ gị ọ gbara aka jeenụ nee onwe gị anya na o nwere ife na-eso gị o nwere ife na-eso gị and ọya mmụọ ada agwọkwa ya agwọ ada agwọ ya agwọ ụfọdụ amadị na ha bu ya ife niile a na-aghasasị and mgbe ọ na-aka emekara nwezi mgbe ị chọzi iji aka nyere onwe gị aka mgbe a ka ọ ga-akazi njọ ị na-ajụ onwe gị etu o si ụfọdụ asị ya na I trust in Jesus who is Jesus onye bụ Jesus ị bịa lapụ mmụọ gị so gị wee bịa ụwa ị sị na ị trust na mmadụ nkịtị onye bịara onwe ya otu i si wee bịa ụwa ọ bụ ife m fụrụ na ọ bụ nne m na ndị ọcha na ndị wetara unu ụka na-emekwa omenala unu aga eji akọ na uche unu mara ife and ndị ọ na-akazi njọ ndị a niile ị fụ na once e project that thing n'ime gị that devil energy devil disease ị nwazi anwa wee jezie na nke dibịa maka ụfọdụ dibịa na-ada agwazi ndị mmadụ eziokwu ewee lụba unu njin mgbe aka nke ka nke ya ya mgbe aka nke ka nke ọ bịazi ọ fụzie fụ na ị daziri iberibe o wee rụbazie gị njin na-erizi gị maka na ọ fụgo yes na ị dara onye ọzọ iberibe na nya nwee ike o nwere ka o chekigo na nya nwee ike lụba ọrụ n'isi gị na ọ ga-esiri ya ike ọ ya agwa gị eziokwu ọkwa pipe nke na-amị gị uche gị dị ya ụfọdụ achọrọ m ịma na ịgwa unu na na ọtụtụ ndị be anyị niile nọ outside ọ bụrụ na ị bụ nne nwaanyị nna mmadụ nwa gị na outside ị na-abịa ọ na-aga n'iru jee chọwakwa jee juwakwa esoro onye ahụ ebe ọ nọ ejisi aka ike na-ekenye ya kedue n'ala ama m fa ncha niile mana ha buru ya ebe ọ na-asụ n'ihe ha chọrọ ha buru ya maka achọrọ m inyere ha aka a team up against me ndị mmadụ ka nkụ achọrọ ka ije na ife ihe na-afụ na a na ndị ọcha bụ ndị ya bụ a sị gị magoro gịlịwa ha enu onwe lọọ nwaanyị eji akawa na-azọ gị azọ gị rewe anyị ka nsị ya na ndị ọcha na-aka na ndị ọcha na-enye ọtụ free i che na ọtụ free a na-enye gị na ọ for free ị ma na ife a na-eweru bụ ife a ga-eji wee bi ndụ zụọ ụmụ ha mgbe oge ruziri mgbe onye ọbụla chefuchagoro ha chọọ ihe create problem nye gị ọsọ ị bụrụzie okpokoro komkom na-akpagharịzi ị na-akpagharịzi na-achọzi onye onye onye ị fụzi onye ife na-agara ọfụma na-agba mbọ onwe ị na-enweziri anya ụfụ uchu ndị ahụ ọ bụrụ mmadụ niile ka m ga-agwụ nje imere anya ụfụ bịa side m m gwee kịrịkịrị onye na-eme na amarịdị ndị ọ na-eme ihe adị m achọkwa mmadụ mana achọkwana m maka ị chọọ m ana m m ma agba gị nkịtị nwee ike wee mebọọ gị nke ahụ m mebọọ gị ụwa niile ụwa tụ ụwa gị udo ama adị na ndụ gị ife ọma ama adị na ndụ gị zee unu gbara unu ọgwụ unu ṅụọ ọ bụrụ na ị bụ onye na-agwọta ọgwụ na-eme ife ị ka na-enwe anya ụfụ ma akwụdị ndị unu na-enwe anya ụfụ maka otu a ka ị na-echere m echiche na-enwe anya ụfụ n'ife m nwere ka nsogbu na ndụ gị na-esi ike mụọ ka ị na-agwọ ọgwụ sị ka ị gwọọrọ m ọgwụ mgbe ahụ ka nsogbu mgbe problem gị ga-abịa m ma agba gị nkịtị nwee ike wee memina gị nne mmadụ ife adị mma nụkwa ndo adị mma nụ na o zugo uche unu dokwa ya makwa ndị nna ha m kwesịrị ị na-eje ndị m kwesịrị ị na-ezuzu iwu m na-ezuzu n'ebe ha nọ na-emenụ ndụ smart jee gbakọtakwa unu ndị mmadụ ka ha bịa maka na unu niile ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụ o nwee ebe ifere a na-eme ya sị gị biko bịa ka ime ihe dị otu a uche gị dị ya maka na ị yara ama ụdị ụchụ nsogbu ị na-ebutere na ndụ gị ọ ha m sị ka m kọwara nke ụchụ ndị a ị bụrụ onye na-abụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị jee nee onwe gị anya na ọ gbara aka ọ ha m sị ka m kọwara gị daarụ